ọkwa nwanne anyị nwoke na nwaanyị o wee bido mụba nwa mụọ nke mbụ nwaanyị mụọ nke abụọ nwaanyị mụọ atọ nwaanyị mụlide wee mụọ ya iteghete ya bụ nine nwaanyị nwaanyị asatọ I mean o wee bụrụ nwaanyị nwaanyị nwanne anyị nwoke bido sesebe nwanne anyị nwaanyị okwu sị na ọ bụ ya ka o si n'aka ọ na-amụkwali ya nwaanyị nwaanyị ị fụgo don't be silly ọkwa ị fụrụ na nwunye gị amụrọ nwaanyị ee eh, amụrọ nwoke ọ bụ gị ka o si n'aka maka a na-amụ nwa e nwe chromosome x and y chromosome nwoke bụ ihe nwe x and y nwoke bụ ihe nwe gịnị x and y and ọ bụ y na-eme nwoke nwaanyị na onwe enwe sọ xx so x meetie x ọ bụrụ nwaanyị y meetie ya ọ bụrụ nwoke so ọ bụ gị ka o si n'aka unu estressna nwaanyị mmadụ unu estressna nwaanyị mmadụ sị na o si ya n'aka o sirọ ya n'aka ọ bụ nwoke ka o si n'aka nwunye gị amụrọ nwoke i jee science and technology e mee gị i jee ụlọ ọgwụ ị gwa ndị dọkịta fa emeeli gị nwoke ị ghọtago ị mụọ nwoke i zuo ike inyedebe ụmụ nwaanyị nsogbu ọ bụrụ na nwunye gị mụọ nwaanyị mụọ na atọ ị baa azụ ụlọ i je na-atry maka o mee mụọ ịnọ i wee sị na o si ya n'aka nwanne anyị nwoke ejekwa ya nụọ nwaanyị nke abụọ ka ọ mụọ nwoke ọ mụkwa nwaanyị o see okwu fa na ọ nụkwa nke atọ ka ọ mụkwa nwoke ọ mụ nwoke mana arụ akpakọrọ nwoke ahụ ọ mụ o mechikwe nwa ahụ nwụọ so ị makwa na o netere nke mụ nwaanyị nwaanyị asatọ o jiri aka ya netechi ụmụ ya anya ka ụmụ ya bụchi di di di di fa wee sị na fa ama nnete papa fa papa na-ebezi akwa akwa na-ebe akwa akwa mana ọ bụ ofu ofu bụ ihe na-eneti fa ncha nụtacha di di bụ aka ji akụ ya bụ odogwu odogwu wee jikwela aka fa elevatie onwe fa ị ma na eh, ụfọdụ ịta afụfụ ịmala ihe ụmụaka ma ihe ọfụma and ofu nọzi na-amụ nwa mgbe mama ya na papa ya ọ mụgo nke mbụ kịta ọ bụrụ nwoke mụọ nke abụọ ọ bụrụ nwoke ee eh, aṅụli na-egbuzi mama ya ya o sichakwa na nke abụọ nụwa ọ zụchazi anya ọnụ ọdị

ofe enyerie so nke ahụ na-enye esi na obinna na ọyara na-eji maka alụlụ a na ọlụ wee gbarapụ ya ọ na-enyezie papa fa sị ndị ọzọkwa fa na-enye so mama fa anara enye na ọ bụ ya na ya mụ kịta ka ọ mazi na ọnya na ya mụ so nke ọzọ na-enye ee ọsị ndị ọzọ wetebekwe ndị ọzọ ju ọnụlụ na-agọlụ fa ọfọ sị na ọ ma-adịrị fa na mma na ọ da-adịrị fa na mma ya na ndị ahụ gidi ndị ahụ na-abakwulie ya na fa na-esu aka ịgwazianụ m ka ofe ọsị ga-ele onye akwa ele o ya bụ ị dị lucky na o nwe onye na-enye gị cha and na fa aga ngibagolie sị ya ọ kwụsịrị nsogbu ma nke nwa na-enye ya ama nyezikwu ya and fa ga-abịa tụkọ aka tinye nye ihe ị fụgo ya so unu esogbuzina ụmụ nwaanyị ihe ọbụla gara wrong wa sị na nwaanyị so unu chebele onwe unu echiche na nwunye gị amụrụ nwaanyị amụrọ nwoke ọ bụ gị ka o si n'aka unu stresszina ụmụ nwaanyị ọkwa unu na-anụ ya afa m bụ lọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọnwa ka emesịanụ